ndewo ụmụ akwụkwọ anyị kedu ka unu mere eji isiokwu eji m isiokwu ịgụ oge elekere na-ewetara unu n'asụsụ igbo n'ụtụtụ a ịgụ oge elekere telling time ịgụ oge elekere nke pụtara telling time na olu bekee mana tupu anyị aga n'ihu anyị nwere obere egwuregwu nke m ga-ewetara unu na agwụgwa ka anyị gaa n'ụtụtụ anyị nwere ihe egwuregwu na agwụgwa agwụgwa pụtara Igbo riddles nke a na-esi na gwam gwam gwam ajụ chetakwa na ọ wụ omenala Igbo ọ na-etiri ụmụaka iche echiche n'ihi na azịza ya na-ata akpụ mana ọ na-enye obi ụtọ nyere ụmụaka ma ha nweta azịza ya ka anyị gaa n'ihu gwam gwam gwam gwam gwam gwam gwam ihe gba aka baa ọhịa chịrị ụmụ pụta gwam gwam gwam gwam ihe gbara aka banye ọhịa chịrị ụmụ pụta n'olu bekee tell me what entered the bush empty handed and came out with children unu amarala azịza ya azịza ya bụ ede nke pụtara cocoyam ọzọkwa bụ gwam gwam gwam gwa m ihe bụ nke gị ma mmadụ niile ka gị nwere ya gwa m gwa m gwa m ihe bụ nke gị ma mmadụ niile ka gị nwere ya what is it that is your own but everybody has it with you has it more than you unu amarala azịza ya azịza ya bụ aha gị your name ọ dị mma anyị na-aga n'ihu gwam gwam gwam gwam mba na-aga kpudo ihu n'ala gwa m mba na-aga kpudo ihu n'ala what is that tribe that walks on the road facing down unu amarala azịza nke ahụ ọ bụ atụrụ sheep nke ikpeazụ gwam gwam gwam gwam nwata gba ọtọ jee ubi mara akwa pụta nwata gba ọtọ jee ubi gbara akwa lọta tell me the child that went to the farm naked and came back tying a wrapper unu amarala azịza ya unu ma nke ahụ ọ bụ ọka corn ọka nke a bụ agwụgwa anyị nwere ụbọchị taa gịnị ka unu ga-asị onwe unu imeela gaa n'ihu ka anyị na-aga n'ihu n'ịgụ oge elekere telling time gịnị bụ ịgụ oge ịgụ oge elekere bịara ọhụrụ nke so ndị ọcha wee bịa n'ala anyị Igbo ihe ọ na-akọwa bụ telling time was taught by the white men the British ọ wụ ihe dị n'ala Igbo oge gboo ọ bụ usoro ndị ọcha kụziri anyị eji agwa oge maka oge mbụ anyị a na-eji elekere agwa oge mana ndị ọcha bịa bịa kụziere anyị otu esi agwa oge e nwere elekere dị iche iche e nwere elekere dị iche iche types of time n'ịgụ oge nke mbụ e nwere elekere ndị a na-agba n'aka

ndị ọsọ ma ọ bụ ndị na-egwu mmiri dị ga-esi ndị ndị egwuregwu bọọlụ dịka ndị footballers dịka a kpọrọ ha na bekee ndị footballers anyị a ndị footballer anyị a ma ha gbawa bọọlụ a na-enye ha oge ha ga-eji gbaa bọọlụ ihe dịka ọ fọrọ nkeji iri itoolu 90 minutes remaining e nwere ike inye ha oge ihe dịka 90 minutes ka ha were gbaa bọọlụ ọzọkwa bụ nke ndị ọsọ ndị na-agba relay ndị na-agba relay ma ọ bụ ọsọ dị iche iche ọ chịta na o- um, oge a na-enye ha ọ na-adị nkenke site na ịgụrụ ha first to reach the finish line first to reach the finish line nke ọzọ bụ oge a na-enye ndị na-egwu mmiri for na bekee a na-akpọ ya swimmers swimmers a na-enyekwa ha oge nkenke dịka first to reach the finish line first to reach the finish line anyị ga-eleba anya na uru elekere baara anyị what are the importance what is the importance of time nke mbụ ọ na-agwa anyị mgbe ekwesịrị ime ihe ọ na-agwa anyị mgbe ekwesịrị ime ihe elekere na-eme ka anyị mara mgbe kwesịrị itete n'ụra mgbe kwesịrị iri nri mgbe kwesịrị ime gịnị ide ihe na mgbe kwesịrị ịbịa ụlọ akwụkwọ time to eat time to wake up time to come to school nke abụọ ọ na-eme ka anyị mata oge ọ na-eme ka anyị mata oge oge a nọ ịgbado oge n'aka oge a gbadoro n'aka mgbe a gbadoro oge elekere n'aka ọ na-eme ka anyị mata oge nke atọ ọ na-agwa anyị oge a nọ na ya ọ na-agwa anyị oge a nọ na ya anyị nọ n'ụtụtụ ka ọ wụ ehihie or abalị is it is now morning or afternoon or night when do you go to school you go to school in the morning and close school in the afternoon ụmụaka na-aga akwụkwọ n'ụtụtụ gbasaa na ehihie ọmụmaatụ anyị nwere nga bụ ọ bụ elekere asaa nke ụtụtụ ka m kwuo ya ọzọ ọ bụ elekere asaa nke ụtụtụ nke pụtara na bekee it is 7 o'clock in the morning It is seven o'clock in the morning. Gịnịkwanụ bụ ọghọm dị na elekere? Ọghọm dị na elekere n'ihi na ihe dị mma nwekwara ọghọm. Every advantage has a disadvantage. Oge nwere nsogbu, ọ na-arafu onye nwe ya. Oge nwee nsogbu, ọ bụrụ na dịka agba oge n'aka, agba- agbado ya n'aka, ma o nwee nsogbu kwụsị ịga aga ọ na-arafu onye nwe ya nke pụtaranụ when your time is late you will be distracted or you will not know when the time is passing ọ na-eme ka onye nwe ya nwee nrafu ma chefuo onwe ya dịka m kwugwara chetakwa na igwe oge oshitan obido n'ala igbo oge gboo ọ bụ ndị ọcha kụziri anyị ya e nwekwaranụ oge dị iche e nwere nke a na-agba n'aka nwee nke a na-eko n'elu aja nke bụ clock nwekwanụ nke nke a na-agba n'aka a na-akpọkwanụ ya watch nke a na-eko n'elu aja bụ clock ya na nke ndị a na-enye ndị egwuregwu bọọlụ ndị egwuregwu ọsọ na ndị egwuregwu mmiri ka ọ dịbazie n'ụbọchị ọzọ